Trí, dó, haon, náid, beo, is cosúil, Dia daoibh, seo Brian ag léamh na nuachta as Meiriceá. Tugaim faoi deara go bhfuil mé ag breathnú orm féin arís. Aha! Tá réiteach faighte agam. Bhí mé ag úsáid píosa mór cárta a chlúdaíonn an scáileán ar fad. ach ní raibh mé in ann aon rud a fheiceáil agus scaití theip ar an chraobhscaoileadh. Réitíonn rud mar seo an fhadhb, tá sé tanaí go leor agus mar sin clúdaíonn sé m'aghaidh ach. is féidir liom gach cuid eile den scáileán, scáileán a fheiceáil. Na réamhthoghcháin, dúirt mé go raibh lá cinniúnach le bheith ann inné agus bhí. Ba é an lá mór deireanach de na réamhthoghcháin é agus d'éirigh le Donald Trump na vótaí, na comhaltaí a charnadh suas I measc na bPoblachtánach, d'éirigh le Hillary Clinton na comhaltaí a charnadh suas i measc na nDaonlathach. Ach déantar anailís ar an scéal seo sa, sa New York Times agus Táthar ag tabhairt faoi deara chomh leataobhach is atá na buanna. Tá Ní hé sin an focal atá uaim, gabh mo leithscéal, ní leataobhach, ach agus anois nach aisteach scaití na focail a théann amú ort. Agus tú ag taifeadadh gabh mo leithscéal anois, cuasach, ní hea, folamh, folamh is dócha. Tá mé ag breathnú isteach ar an taobh Gaeilge ar eagla na heagla. Gabh mo leithscéal anois. An féidir le rud iomlán a bheith cuasach? Ní dóigh liom é. Ach is maith liom cuasach mar fhocal. Úsáidfidh mé ar feadh tamaillín agus déanfaidh mé nithe folamh a úsáidfidh mé. Tá an chaint seo go léir folamh. Is é, bhí na buanna leataobhach. Is é, bhí, bhí an ceiliúradh pléascánta. Nach bhfuil sin go maith mar focal? Tá mé á mharcáil anois mar taitníonn sé chomh mór sin liom. Níl mé róchinnte faoi leataobhach. Céard a cheapann tusa? Bhí na comhaltaí á gcarnadh suas. ina gcéadta. Ach cuireann buanna Donald Trump agus Hillary Clinton bréagriocht ar réalaíocht domhain, stairiúil, agus neamhghnách go leor. Is beag ar an gcuid is mó de Mheiriceánaigh Donald Trump agus Hillary Clinton. Faoi seo tá daoine ag vótáil do Hillary Clinton, mo leithscéal, do Donald Trump mar feiceann siad buaiteoir dóchúil ann, níl bua i ndán do iarrthóir eile ar bith i measc na bPoblachtánach. Ach sin é an rud, nuair a thugtar rogha an dá dhíogha do dhuine eicínt. Tá an dá rogha chomh dona lena chéile, agus tá rogha Donald Trump sách dona cibé. Hillary Clinton? Tá Hillary Clinton tar éis í féin a smálú tríd na vótaí a chaith sí go nuige seo, is léir gur duine praiticiúil í nach bhfuil mórán den. cad deirim as Bhéarla nó Gaeilge níl agam níos mó, níl agam ach an coincheap gan focail le ceangal leis. Tá Hillary Clinton sásta vóta a chaitheamh ní de réir coinsias ach de réir praiticiúlachta. Chomh maith leis sin, tá na Daonlathaigh tar éis an méid sin

Caithfidh an dá pháirtí aghaidh a thabhairt ar dhoimhneacht an sceipteachais, an frithbheartaíocht agus drochbhlas atá i measc vótóirí do na. hiomaitheoirí tosaigh. Céard a dhéanfas siad? Deacair a thomhas. Níl mórán seans ag Donald Trump an uachtaránacht a bhaint amach. Tá an iomarca ráite aige ag teacht salach air féin. agus sílim go n-íosfar é in aon díospóireacht a tharlós, ach b'fhiú a leithéid a fheiceáil, b'fhéidir. Thar sin, déarfainn go bhfuil go bhfuil na vótóirí ceartchreidmheacha poblachtánacha sásta go leor fanacht Ah, ok, caithfidh mé éirí as an taifead mar tá daoine ag teacht isteach. Ehm, tá Rubio amach. Bhí an bhua ag John Kasich in Ohio agus fanfaidh seisean san iomaíocht. Tá Sanders ag iarraidh athphreabadh Ach deacair a thomhais tar éis buannaí Hillary Clinton, sin daoine a tíocht isteach agus ag breathnú orm tríd an bhfuinneog. Sin an méid. Gheofaidh sibh scéalta breise i gceann tamaillín, so idir an dá linn, múchfaidh mé agus go dtí an chéad uair eile, slán tamall.